Eh, eh, majɛ ah, koni basi t'i la basi foyi t'i la nin dun ye mun doni y'i kun
majɛ nin ye ne taatɔla y'an ka so de nkalon cɛ fila ka si so kelen kɔnɔ i delila k'o ɲɔgɔn ye
i ka o kuma bɛ mun yira
ni n y'a f'i ye ko lamini tɛ cɛya la i bɛ da la lamini tɛ cɛya la bi wa lamini tɛ cɛya la sini ne bɛ taa n ka so
majɛ i tulo dayɛlɛ kosɛbɛ i ka n lamɛn furu tɔgɔ de ye ko sutura lamini bɛ e furu wagati min na a tun bɛ ten yan lamini tun tɛ ten
a y'e furu wagati min o y'a sɔrɔ a tɛ ten ne bolo n ko furu ɲɔgɔnya la bana ye bɛɛ jɛ ye dɛ e cɛ de don e furu cɛ de don n'aw jɛra hɛrɛ la a ka kan aw ka jɛ degun fana la e kan ka fara lamini kan de ko in bɛ se ka ɲa cogoya min na bana n'a na wagati de don e yɛrɛ ko k'a b'i furu wagati min k'a kun t'a la ne yɛrɛ bolo furu dabɔra sutura de kama o e man k'o kɛ tagali kun ye e kan ka fara lamini kan de a bɛ se ka fura ɲini ko in na cogo min na a bɛ se ka nɔgɔya ne bɛ min ɲini i fɛ furu t'o fɛn ye dɛ ko n'a ganna dɔrɔn k'i b'i bolominɛnw ta k'a da i kun k'i bɛ taa so furu ka bon o ma dɛ n'i bɛ ne ka kuma lamɛn segin ka taa so ne yɛrɛ bɛ fara i kan n bɛ du o wo yɔrɔ dɔn n bɛ don a wo bɛɛ la fura bɛ se ka ɲini cogo min na ka lamini nɔgɔya mɛ i ka tagali o tɛ ne ka laɲini ye dɛ ɛɛ majɛ lamini ta in tɛna ban koyi i dun t'a to ne ka taa tile bɛ ka gan ne la
ne de b'e deli e k'i bolo da i dusu kan an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan nin ko in na nɔgɔya bɛ se ka kɛ lamini ye cogoya min na furu dabɔra sutura de kama an kana nin dɔw bɛɛ kɛ tagali ye sinɔn an bɛna mun fɔ an denw ye sini sa lamini bɛ furakɛ wa a bɛ kɛnɛya an bɛɛ bɛ wuli k'an jɔ furakɛli in yɛrɛ kɔfɛ ala bɛ n'e garisɛgɛ don den na i b'o dɔn o den bɛ tila ka k'aw fila bɛɛ tabaga ye o se bɛ ala de ye nin furakɛli in bɛ kɛ kɛnɛya bɛ kɛ mɛ ni e dimina ka taa o tɛ k'i ɲɛna dɛ o tɛ tiɲɛ ye ne bɛ min ɲini e fɛ e k'i bolo da i dusu kan i ka minɛnw ta

Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la tile tɛ kelen
tile cɛ ka jan ni ne ye miiri anw denmisɛnninma n'i kun ye kolonkolon kɛ dugu dugu kɔnɔ i kun bɛ minɛ de k'i can can wa i ka dugawu kelen de kun ye a kuma kana se du kɔnɔ ko n'o tɛ masa bɛ tila ka segin kan tuguni nka bi n'i ye mun den kɔrɔfɔ kana bugɔ dɛ i b'a kɔrɔfɔ dɔrɔn a fa bɛ n'i foyi f'i ye walima a ba bɛ n'i sɔrɔ

eh, sunkalo n'a b'o cogo la o kɔrɔ b'a jira bi masaw de kɛra tiɲɛnikɛbaaw ye ah, tuma dɔ la n'i y'i sigi k'i miiri eh, maa fana kan k'i yɛrɛ mara dɛ kosɛbɛ n ko nin da bɛ bɛɛ lajɛlen de la sa
kuma dɔnbaaw ko ten ko maa nakun ka fisa i yɛrɛ ye an k'an nakun jɔ n ye denmisɛnw bila k'i wele juguman tɛ n kun mago bɛ jigiba de la ah. nka k'ale sen bɛ kɛrɛkɛ la eh, o kama ale ma se ka yan sɔrɔ teliya la baasi tɛ o tɛ ban la eh, denmuso bɔra an fɛ yan a nana hakilila dɔ yira n na eh, denmuso kelen jumɛn fɔ fakuma
a sera n ma ko a ɲɛ bɛ ko dɔ la ka kɛ dugu kɔnɔ o ma diya a ye wa o tɛ ka taa ji min sira fɛ hali kisɛ kelen o ye jumɛn ye ko a ɲɛ b'a la bɛn tɛ denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ɔ an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sigi yalasa bɛn bɛ se ka nati dugu kɔnɔ kɔrɔfɔ ye dɛ suncɛ
denmisɛnninw ka bɛnbaliya hmm. fɛn juguba de don
kosɛbɛ ni denmisɛnnin ka bɛnbaliya donna du kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka du ci n'a donna dugu kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ka dugu ci wali n'a donna ka kabila la dɛ a bɛ kɛ sababu de ka bɛnbaliya juguba don hali masaw ni ɲɔgɔn cɛ ala k'an kisi o ɲɔgɔn ma ɛɛ n sen tɛ basa kɛlɛ la dɛ kan'i sigi k'u lajɛ kɛlɛ la halisa a ma juguya de numukɛ ne kɔni hakili la an ka wuli ka fɛɛrɛ kɛ nin ko in na ɛɛ i ma kuma ka jugu tɛ koyi n'aw y'a bila da min na ne b'aw kɔ
ayiwa e hakilina dun ye jumɛn ye o la suncɛ ɛɛ ne hakilila tɛ dɔwɛrɛ ye ko denmusonin ye hakilila min ta o hakilila in ka di ne yɛrɛ kɔni ye kosɛbɛ sabula ale bɛ fɛ an ka tɔn de sigi tɔn min bɛ kɛ bɛn ani kɛlɛya kɔnɔ yalasa ale ka se ka k'o ɲɛmɔgɔ ye ka tɔw mara maracogo ɲuman na hmm.
puwayi
a kɛ mɛ di ah.
n m'a fɔ n k'a tɛ se ka kɛ nka a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ

numukɛ i nana kɔrɔfɔ lamɛnni de kama wa walima i nana ne sunjɛ de kama
sunjɛ e b'i to i b'a dɔn k'a fɔ ko ko min ti ɲa dugu kɔnɔ ko o man ka kolokolo depuis a daminɛ eh, numukɛ nin ka ɲi tan a kana na ne kɔni wele ka na n dɔgɔya n'a nana k'an ka sigi ka kuma sigi ka kuma o tɔnɔ ye jumɛn hakilina min bɛ bɔ o la o ka kɛ ɲuman ye o tɛ wa
ɔ o hakilina o dɛ ale de bɛna o hakilina ɲuman de tiɲɛ sisan ɛɛ numukɛ o tɛ kɔrɔfɔ i fɛ dɛ i ka o kɔrɔfɔ ma ɲa an bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye ko in ka se ka ɲa de ko in ka ɲa ko bɛ ɲa kan min kan e t'o sira kan ko bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko ko bɛ yen k'a laban ti ɲa kɛlɛ kɔ i kana sɔn ko daminɛ ka kolokolo i ka dugu kɔnɔ ne kɔni ti dɔwɛrɛ kɔni dɔn n'a y'a bila da o da la ne b'aw kɔ a ɲalen n'a tiɲɛnen a bɛɛ ka kan ne ma e tɛna ne ka dugu jɔcogo ɲɛfɔ ne ye koyi batarama e tɛna ne ka hali cɛ min t'i ye o tɛna ne ka dugu jɔcogo ɲɛfɔ ne ye suncɛ malankolon ee i sigi koyi e yɛrɛ fana hakili la k'e bɛ ka kɛlɛ k'i jo de kan i jo tɛ nin na bi i jo t'a la sini e de y'a wele ka na n m'a wele dɛ ne ka numukɛ wele fa de bɛ ne la ko ne bɛ numukɛ wele n ka maa ɲɛnama kuma la wa wa hali n'i m'a wele a kan ka wele de dugu den dɔ de don maakɔrɔ kuma yɛrɛ man kan tɛ ka k'a kɔ koyi n'i y'a mɛn ɲɛmɔgɔya hakilisigi de don n'i y'a mɛn e taara ka kɛ dugutigi ye dɛ kodɔn ni hakili mun b'i la o de don nka i bɛ k'o sira bila kana to mɔgɔ ka ko bolokɔnidenin taamasiyɛn i la dɛ i cogo dɔn ɛɛ n bɛna fɛɛrɛ mun kɛ nin na sisan an bɛ dugu bogotigiw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan jamakulu tɛ yen ko ɲɛmɔgɔ tɛ min na koyi fo dɔ de ka sigi ɲɛmɔgɔya la
ɲɛmɔgɔya kun tɛ k'e de ka ɲi ni bɛɛ lajɛlen ye fakuma bɛ se ka sigi ɲɛmɔgɔya la bawo ne sɔnnen don a ye kosɛbɛ nka n'an y'u bagabaga kosɛbɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ tugu a ka fɔta kɔ ni ne y'a faamuya sisan e b'a fɛ an ka bogotigiw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni k'u koron k'u bagabaga kosɛbɛ ni ka sɔrɔ ka ɲɛmɔgɔ kelen sigi u la hatɛ o de ye n ka laɲini yɛrɛ ye o ka ɲi kosɛbɛ ɔ n'o fana kɛra o ni denmuso in sigira ne b'a dɔn a bɛ ɲɛ sɔrɔ a la sabula a yɛrɛ ba tun ye ŋanaba ye
i da sera yɔrɔ min ma sisan dɛ u yɛrɛ bankunba tɛ foyi ye o kɔ ne ka jateminɛ na bɔn a b'u kɔnɔ de ko eh, fakuma ba tun ye ŋanaba ye k'a fana b'a fɛ ka o fɛn de da a yɛrɛ kan ka taa sɔrɔ fakuma ka laɲini tɛ foyi ye fo bɛn ka na dugu in kɔnɔ yan
ah, o yɛrɛ ye ne hakilila ye koyi sumaworo nin ka ɲi kosɛbɛ eh, denmisɛnnin mana kɛ cogo o cogo u ka so sen mana teliya cogo o cogo tɛ kungo dɔn dɛ abada an de b'an ka hakilina d'u la wa o de bɛ kɛ tiɲɛ y'u kunkolo kɔnɔ koyi ayiwa eh, baasi tɛ koyi Eh, i b'i gɛlɛya cogo bɛɛ la su in na i ka taa ci fɔ jigiba ye kana ko bila dagirinda la dɛ ko a k'i gɛlɛya cogo bɛɛ la ko dugutigi ko k'a mago b'a la baasi tɛ foyi tɛ ciden ma ni ci laseli koɲuman o ye tiɲɛ ne b'i bila yan ayiwa ka se ni ɲuman ye nba ɛɛ an ka muso dun basi foyi t'a la k'a famana ma ee a a- a- a b'a mɛn. i bɛ taa sɔrɔ fulakɛ ka misiw famana ka taa ka gandenw tigɛ o n'o tɛ ee a bɛ don ka ya kuma caman koyi
dugutigi in ta tiɲɛna ee ka foro tiɲɛna ee fulakɛ in ee a ye bɛɛ lajɛlen tɔɲɔ koyi fulakɛ ye bɛɛ lajɛlen tɔɲɔ
ɛɛ sogole muso in kɔni a y'o ye ee fulakɛ y'a kɛ tan dugutigi ɲama fulakɛ

a ma taa nakɔ la bi ayi a ma taa ɲakɔrɔ ne bɛ ka kuma dɔ mɛn dugu in kɔnɔ yan a kana jɔ i la dɛ e na
o dun ye mun kuma de ye
ɲakɔrɔ e ba de ye anw ye i t'a lajɛ k'an kun to suma na dugu in kɔnɔ yan fɛn min bɛ e fa ani sabali fa cɛ o ma dogo e la o u b'i n'a fɔ ɲinɛ ni jakuma kabi ala k'u da dugu in kɔnɔ yan u ma ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ n'a fɔra o la sa k'e bɛ juru tigɛ sabali nɔfɛ han o t'e kɛtɔ ye k'anw sigi an malo kɛnɛ kan
na e bɛ ka kuma minnu fɔ o ye kuma kɔrɔ de ye sabali ka di ne wa ne ka di sabali i t'i da minɛ wa mun de la a t'an di ɲɔgɔn ma ne ko munna aw bidenw tɛ maakɔrɔ kuma mɛn dɛ ne bɔra ka kuma min fɔ sisan o ma don e tulo fɛ wa e fa ni sabali fa ye ɲinɛ ni jakuma de ye dugu in kɔnɔ yan a bɛ furu ɲɔgɔn ma cogo di na a bɛ se ka kɛ sababu ye i da minɛ ne de n'i ba furula ka na dugu in kɔnɔ yan san kelen i ba ma kunmasuuliko kɛ dugu in kɔnɔ yan kabini n y'a dɔn don min na a bɛ furubato de la wa a m'i fa kan sɔsɔ Walayi bi denw aw ta kɛra baara y'an bolo dɛ n ko i tɛ ko to ko k'i to i tɛ ko to i masaw ta la i k'i ba kun to suma na nin ye dugu wuli ko de ye nka ni shɛnin ma kusu mɛn a bɛ paraw mɛn
na o y'aw ko ye n tɛ sabali bɛ ne fɛ wa ne bɛ sabali aa shɛba tɛ fɛn jugu yɛgɛyɛgɛ a den kɔrɔ dɛ n'i m'a to n'a tonn'i kɔrɔ i kelen b'a cɛ dɛ
Npogotigiw aw yɛrɛ yeli diyara ne ye bi cogo min na ala kɔfɛ maa si kelen t'a dɔn eh. eh, baasi tɛ koyi aw ye hakilina min ta nin ye aw ka nin hakilina nin ka ɲi kosɛbɛ wa n b'aw kɔ n b'aw kɔ fo yɔrɔ min nka aw jija dɛ aw ye sira min ta nin a kana sɔn fiyewu Fatuma ka kɛ dugu in npogotigi ɲɛmaa ye abada nka n'aw sɔnna dugutigi ya hakilina ma ne t'aw kɔ dɛ n t'aw kɔ bi n t'aw kɔ sini a ye n ka kɔrɔfɔ faamu an y'a faamuya aw kana sɔn cogo si la dugutigi mana kuma bɔ k'a da cogo o cogo a y'a yira ko Fatuma tɛ kɛ aw ɲɛmaa ye numukɛ an filaninw ye min fɔ dugu in kɔnɔ yan o de bɛ kɛ fo ka taa fɔ min kɛra Fatuma tɛ musokuntigiya sɔrɔ dugu in kɔnɔ yan n'o kuma ma bɛn dugutigi ma a bɛ wuli an filaninw bɛ sigi dugutigiya la eh. ou bien an bɛ dugu in tila ayiwa baasi tɛ i ye kuma min fɔ mm. kuma ɲɛnama don n'a sera ka waleya o bɛ diya ne ye kojugu i hakili latigɛ ni filaninw ko min an bɛ filaninw kɔ a banna awɔ an bɛ an bɛ filanin de kɔ fo yɔrɔ a banna
Eh.
Maa kelen bɛ se ka na cogo di k'a bɛ na anw bɛɛ mara o bɛ se ka kɛ aw ma fɛn dɔ faamu depuis lawale Fatuma ba de y'i ni da dugu in musokuntigiya kɛ yan ŋana kisɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de tun don ŋana kisɛ bilen ɔ e ba taara sisan e de bɛna k'i b'i ni da an ka dugu kan k'i b'o yɛlɛma k'o k'i sago ye walahi dɔwɛrɛ kɔni tɛ Fatuma ni dugutigi bɛnmakan de ye nin n'aw sɔnna nin ko in ka kolokolo dugu in kɔnɔ aw si tɛ lafiya aw ɲɛ na ayi ka filaninw to yan an tɛ sɔn fo pigi ni pelu ni ŋana tun tɛ Fatuma ba tile la ŋana bɛ Fatuma tile la a banna k'anw filaninw to yan Fatuma tɛ sigi ɛɛ n b'aw kɔ o tuma a ye taa aw kana sɔn dɛ n'a ko fɛn o fɛn aw kana sɔn n b'aw kɔ n b'aw kɔ fo yɔrɔ min bilahi n b'aw kunnawolo aw kana sɔn ɔɔ fa b'e la dugutigi ma foyi y'a la fɔlɔ ne bɛ dugu bogotigiw ne kɔni seko ye fɛn o fɛn n b'a kɛ pour que dugu bogotigiw ka ban i la

dugu bɛɛ buramuso ee ala majɛ yɛrɛ b'i yɛrɛ kɛ komi a tɛ kow kalama denkɛni kelen min b'an bolo dugu kɔnɔ ni dugu bɛɛ jɛn b'a la lamini kɛ n y'a ŋunuŋunu kan de mɛn ko lamini ma cɛw ka fɛn in b'a la tiɲɛ don k'a muso y'a ka minɛnw cɛ k'a bɛ taa ka ne yɛrɛ watɔ don buramuso ma i yɛrɛ lafiya o ko la
i ko di ne bɛ ka bɔ n ka nakɔ foro la sɔgɔmada in na ne ni lamini muso ye ɲɔgɔn ye najɛ ko tɛ an ye ɲɔgɔn
ye fini nasiri b'a kun k'a bɛ ka taa so aa ne yɛrɛ hakili ma sɔn n y'a lajɔ k'a ɲininka a ye kuma caman fɔ n ye nka n y'a lasabali k'an hakiliw yira ɲɔgɔn na a sɔnna n ka fɔta ma n seginna n'a ye ka taa n'a ye so ee majɛ a sɔnna i ye denba ɲumanya ko ye koyi
Lamini t'a seko kɛ jɔn de ye dugu in kɔnɔ yan walayi depuis den in bangena dugu in kɔnɔ ne ma deli k'a mɛn k'a ye maakɔrɔ dɔ da abada janko k'a fɔ k'a bɛ dɔ da la o mɔgɔ tɛ
n'an m'an cɛ siri o kunko la an bɛn'an cɛ siri jɔn kunko la janko mɔgɔ min yɛrɛ fa tɛ ba tɛ den ye den ɲɛnama ye koyi nin y'an bɛɛ de den ye koyi an bɛ dugawu de kɛ halisa ala ka ji suma kɛ ko in fura ye an bɛɛ k'an bolo fara ɲɔgɔn kan min bɛ se min na o k'o kɛ yaasa ko in bɛ se ka ɲɛ cogo min o bɛ diya ne yɛrɛ ye kosɛbɛ sinɔn a taara so o diyara n ye
an ka sira kɛ kelen

ne kɔni kɔtinɛ hakilina na mhm. an ka maakɔrɔw bɛ ka sira min don an kɔrɔ o ye sira jɛlen de mhm. an ka tugu o sira kɔ barisa ka d'a kan sɛba tɛ fɛn jugu yugu ka k'a den kɔrɔ ee numukɛ filɛ nin numukɛ bɛ ka na ni hakilina jugu de ye ka don an kun na sabu ka d'a kan an ka dugu la nin ɲɔgɔn bɛnbaliya kelen de tun ka kan an ka dugu la mun y'o bɛnbaliya bali k'u bɛnn'a kan ne kɔni bɛ mun fɔ aw ye an ka sabali an kana tugu numukɛ ka kumakan kɔ
ɛɛ kɔtinɛ ne yɛrɛ ko e bɛ fɛ ka mun kelen de fɔ dɛ
kɔtinɛ n'i yɛrɛ tɛ manamanakan da yan e b'aw ka dugu kuma fɔ yan nɔ aw ka dugu o y'aw ka dugu kunko de yan nɔ o ye yan dugu kunko de a ka di anw ye cogo min na dɛ an b'a kɛ ten de e ka manamanakan foyi tɛna don anw kunkolo la i tulo b'a la u ma dugu ye kelen ye dɛ wa kana n lajɔ nin kuma sugu la tuguni dɛ ni ne yɛrɛ tun y'a dɔn k'an jɔ kun ye nin ye kɛ fɛn min an tun tɛ jɔ
kɔtinɛ e ka mun b'an ka dugu kunkanko kuma la dɛ nafigiya kɛ aw ka dugu y'aw ka dugu ye an ka dugu y'an ka dugu ye wa an filaninw ye min fɔ nin dugu in kɔnɔ yan o de bɛ kɛ o bɛ kɛ ni filaninw ye min fɔ o de bɛ kɛ mɔgɔ si tɛna se ko nin tile bɔtɔla bali i y'a mɛn n'i tɛ fɛ k'a ye i bɛ taa aw ka dugu la u fɛ n'i tɛ taa aw ka dugu la k'i sigi d'a ma y'a mɛn hmm. i k'i ta kɛ filɛli ye y'a mɛn an ka taa de an ka manamana to yen n'i tun ye tan tɔ ala ka bɔda ɲuman d'aw ma ah! ninnu tɛ k'a ɲini ka ne faamu koyi numukɛ bɛ fɛ k'a ka foronto dun ni anw da de bɛnbaliya min bɛ a ni dugutigi cɛ a bɛ fɛ ka an fara kan ka dugutigi kɛlɛ Ne ye nin bɛɛ faamu. Eh, Lamini. Naam. Oh, ne ni dugutigi mhm. ani numukɛ mhm. an kɔni ye ɲɔgɔnye ba kɛ mhm. oh, n t'a dɔn n'a ye mɔgɔ ci ma walima eh, ni maa yɛrɛ y'a kuma f'i ɲɛna Kɔnɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye ba tigɛ ko ɲuman ye ɲɛmɔgɔya ye fɛn ye a kɔnɔ ka dun kosɛbɛ kɔmɔgɔ tɛ ɲɛmɔgɔya gɛlɛya dɔn abada fo n'i yɛrɛ bilala a kɔnɔ don min na cɛ nka a ka kuma n'a ka laɲini bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ a mago tɛ foyi la dugu in kɔnɔ yan ni bɛn tɛ wa dugu in kɔnɔ yan an ka denmisɛnninw ka bɛnbaliya a dogolen tɛ maa si kelen na kosɛbɛ a ko yɛrɛ bɛ ɲini ka ba tigɛ sa hmm. a ka kan an ka wuli ka fɛɛrɛ ɲini a ko la sani a ka taa k'an bolo dan kosɛbɛ ɔ an ko an b'u lasigi ni ka kuma n'u ye denmisɛnnin ye fɛn a kan ka bagabaga de ka bagabaga sira yɛrɛ de y'i dugu kɔrɔ yaasa u ka sɔn an ka fɔta ma jama mana kɛ cogo cogo ko ɲɛmɔgɔ t'a la o bɛ kɛ jama fu de ye bawo taafan t'a la ni mun ye min diya don min na o b'o kɛ sariya yɛrɛ tɛ yen sabula ɲɛmɔgɔ tɛ yen ɔ an kɔni tun b'a fɛ ka maa kelen suganti u la ni k'o sigi k'o k'u ka ɲɛmɔgɔ ye ci o ci bɛ yen n'a kan ka lase dugu musomanninw ma o ka kɛ o laselibaga ye an kɔni bɛɛ lajɛlen ka hakilina kɛra maa min ye o ye fatuma de n ko n b'a da i tulo fana kan
kɔrɔfɔ diyara n ye sungalo nka e kɔni b'a dɔn kɔni syɛ da ka dɔgɔ burufyɛ la nin ko in kɔni n'aw bɛnna fɛn o fɛn kan ne lamini b'o kɔ ne ka laɲini basi tɛ nin fana ye bonya ye nka maa kelen hakili kelen maa fila hakili fila n'i fana kɔni kun sera k'i hakilila fara an ta in kan aa o tun bɛ diya n ye kosɛbɛ ɛɛ solo hakilila wɛrɛ tɛ ne fɛ dugu jɔko ye koyi min bɛ ɲɛ an ka dugu ma an ka taa n'o sira ye ni aw ye min jira o de ka ɲi basi tɛ basi tɛ n'i ko ten nin diyara n ye kojugu ala ka laɲini bɛɛ lajɛlen sabati k'an bɛɛ lajɛlen kɛ kuntilenna kelen o de kun don k'a f'i ɲɛna a diyara n ye n bɛ dɔ bɔ sira la k'i fo n bɛ dɔ bɔ sira la basi tɛ i ni ce o la kɔrɔfɔ diyara n ye

Ne denw a ni ce a y'aw sigi kɔri basi t'aw la basi foyi tɛ a b'aw dun Basi t'u la. Basi t'aw yɛrɛ la. Basi foyi tɛ yen. Aa o ɲana. Ɛɛ a ye dɔ di. Ɛɛ dugutigi. Naamu. A ma juguya. Ala kana kɛ juguman ye. An bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ sabula an b'a dɔn k'a fɔ k'i diminnen don an kɔrɔ kosɛbɛ tile fila in na. Fatuma bɛ ka min kɛ dugu in kɔnɔ yan an filanw tɛna jɛn n'a ye abada Fatuma ka nin waleya an su de bɛ sɔn ko in ma ou bien an ye kuma min fɔ an bɛ t'o kuma kelen de fɔ. An bɛ dugu tila. Troisième prise, ça tourne. Ça tourne ici aussi. A y'a kɛ to ee.
Action! Fatuma bɛ ka waleya min kɛ dugu in kɔnɔ. Unhun. An filanw fɛla côté nin ye. Walima a bɛ k'anw ta ye walima an bɛ dugu in tila fila ye.
janamɛden kɔr'a tɛna k'aw ɲɛna ko aw faw de ye ne ka dugu sigi dɛ han ne ye nin molobaliya kuma fila mɛn da kɔnɔ bi janamɛden tigɛ musokolonden hali n'i ye diɲɛ di e ba ma hali n'i ye diɲɛ di aw ba ma u tɛ se ka ne sigi ka ne ka dugu tilali ko kuma fɔ kan ka den bilalen ninnu aw tɛ se k'aw yɛrɛ kɛ den maralen n kan ka kuma n fa fɛ ta n kan ka kuma n ba fɛ ta aw t'o dɔn bataraden ninnu n ka nin ɲɔgɔnna fila mɛn aw da n'aw kun tigɛ ka bɔ aw la sabula nin y'aw bɛnkan de ye min b'aw kɔnɔ o tɛ ɲa dɛ maa kuntan ninnu aw t'aw ka ko kɛ ni hakili ye kana t'a kɛ aw ɲɛna ko anw y'a fɔ aw ta cogo la dɛ anw m'a kɛ tan dɛ anw bɛ fɛn o fɛn kɛ i bɛ t'a sɔrɔ an y'a ɲɛɲini k'a dɔn de fɛn min b'a kɔfɛ wa aw y'aw jilaja aw ka ɲɔgɔn minɛ
Action. wa a y'aw jilaja aw ka ɲɔgɔn minɛ ni o tɛ fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da anw ta banna ka ban o. sɔɔni dɔrɔn an bɛ bɔ aw senkɔrɔ nka n bɛ min fɔ aw ye n'anw taara k'aw to tan walahi tacɛnbugu bɛ tacɛn dunun fiyɛ aw kun n'o kɛra aw na dugu duman tɔw ye a ye sabali dɛ sabali bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen la diɲɛ kɔnɔ n'i y'a mɛn musoba yɔrɔ o yɔrɔ a fɔ a ma ko a ba de sabalila ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ dɛ aw tulo bɛ n kan na An y'a mɛn. Ɔ aw ɲɛ tɛ Bɛndugu la an kɔfɛ wa? A ye ɲininkali kɛ ko jumɛn de ye Bɛndugu sigi? Kotoɲɔgɔntala, sigi ka kuma ani ɲɔgɔn lamɛn. O de ye Bɛndugu kɛ ta Bɛndugu ye. A ye dafɛ dugu dɔ yira, dugu min b'a ɲɛ kɛ. A ye dɔ yira.
o dugu tɛ
ɔ n bɛ min fɔ aw ɲɛna a ye kɛ sabalibagaw ye a ye se aw yɛrɛ la k'aw yɛrɛ dɔn a ye n faamu ni ala sɔnna bɛɛ lajɛlen ye sago bɛna kɛ ɔ aw de t'i fɛ fa tuma k'a sago k'aw la o tɛ wa o yɛrɛ de ah, dugutigi n yɛrɛ dugutigi ɔ aw ka sabali kɛlɛ t'o ɲɛnabɔ o f'aw ka da la k'a fɔ n'aw y'a kɛ kɛlɛ ye aw b'a bɛɛ tiɲɛ a ye sigi ka kuma aw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ a ye se maakɔrɔ tɔw ma i n'a fɔ aw sera ne ma cogo min na nka n'a y'a ŋunuŋunu fo k'a kɛ ko ye aw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ sababu ye ka sigi gɛlɛya aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ sigi dun mana gɛlɛya denmisɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o furukufuruku bɛ taa yɛlɛ mansa musomanw sen kan olu fana b'a sɛnsɛn ka se cɛmanw sen ma a tɛ kɛ dugukɛlɛ ye ala k'an kisi o ma a y'a hakili to aw yɛrɛ la a k'aw ko kɛcogo dɔn dɛ ne denw diɲɛ kuntagala ka jan dɛ ɲɛnamaya tɛ tile kelen ko ye n'a ma se aw yɛrɛ la a cɛ man ɲi dɛ aw tulo bɛ n kan na a ye taa aw baw ɲininka bani k'u faw y'u mara cogo di u faw y'u mara ni hakili de ye wa a ka kan k'aw mara ni hakili ye an t'aw mara ni dusu ye dɛ e deni ɲɛfaralenni e dun ko ko kuma tɛ malo e da ma batara man ɲi i fa dun a bɛ yen
a bɛ yen malankolon ninnu a y'aw gɛlɛya de a ye ɲɔgɔn minɛ dɛ a tulo b'a la aa janimɛdenw ɔ ne bolo ni ko bɛ kɛ aw b'a kɛ ni hakilisigi ni bonya kuma ye aw b'i se ne dugutigi cɛkɔrɔbatɔ ma k'o ka ne ka dugu tila kɔri a tɛna k'aw ɲɛna ko aw faw de ye ne sigi dɛ han kupe Janimɛden kɔri a tɛna k'aw ɲɛna ka aw faw de ye ne ka dugu sigi dɛ han ne ye nin malobaliya kuma fila mɛn i da kɔnɔ bi janimɛden tigɛ musokolonden hali n'i ye diɲɛ di e ba ma hali n'i ye diɲɛ di aw ba ma u tɛ se ka ne sigi ka ne ka dugu tilali ko kuma fɔ k'an ka den bilalen ninnu aw tɛ se k'aw yɛrɛ kɛ den maralen n kan ka kuma n fa fɛ tan n kan ka kuma n ba fɛ tan aw t'o dɔn bataraden ninnu n ka nin ɲɔgɔnna fila mɛ aw da n'aw ku tigɛ ka bɔ aw la sabula nin y'aw bɛnkan de ye min b'aw kɔnɔ o tɛ ɲa dɛ maa kuntan ninnu aw t'aw ka ko kɛ ni hakili ye kɔri a tɛna ka aw ɲɛna ka anw y'a fɔ aw ta cogo la dɛ anw m'a kɛ tan dɛ anw bɛ fɛn o fɛn kɛ i bɛ taa sɔrɔ an y'a ɲɛɲini k'a dɔn de fɛn min b'a kɔ a y'aw jilaja aw ka ɲɔgɔn minɛ ni o tɛ fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da anw ta banna ka ban sɔɔni dɔrɔn an bɛ bɔ aw senkɔrɔ nka n bɛ min fɔ aw ye n'anw taara k'aw to tan walahi tacɛnbugu bɛ tacɛn dunun fiyɛ aw kun n'o kɛra aw na dugu duman tɔw ye a ye sabali dɛ sabali bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen la diɲɛ kɔnɔ n'i y'a mɛn musoba yɔrɔ o yɔrɔ a fɔ a ma ko a ba de sabalila ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ dɛ aw tulo bɛ n kan na ɔ aw ɲɛ tɛ bɛndugu la an kɔfɛ yan a ye ɲininkali kɛ ko jumɛn de ye bɛndugu sigi ko to ɲɔgɔn ta la sigi ka kuma ani ɲɔgɔn lamɛn o de ye bɛndugu kɛta bɛndugu ye a ye dafɛ dugu dɔ yira dugu min b'a ɲɛ kɛ ɔ n bɛ min fɔ aw ɲɛna a ye kɛ sabalibagaw ye a ye se aw yɛrɛ la k'aw yɛrɛ dɔn a ye n faamu ni ala sɔnna bɛɛ lajɛlen sago bɛna kɛ ɔ aw de t'i fɛ fa kuma k'a sago k'aw la o tɛ wa o yɛrɛ de ah, dugutigi ɔ aw ka sabali kɛlɛ t'o ɲɛnabɔ f'aw ka da la k'a fɔ n'aw y'a kɛ kɛlɛ ye aw b'a bɛɛ tiɲɛ a ye sigi ka kuma aw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ a ye se maakɔrɔ tɔw ma i n'a fɔ aw sera ne ma cogo min na nka n'a y'a ŋunuŋunu fo k'a kɛ ko ye aw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ sababu ye ka sigi gɛlɛya aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ sigi dun maa gɛlɛya denmisɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o furukufuruku bɛ taa yɛlɛn mansa musomanw sen kan olu fana b'a sɛnsɛn ka se cɛmanw sen ma a tɛ kɛ dugukɛlɛ ye ala k'an kisi o ma a y'a hakili to aw yɛrɛ la a k'aw ko kɛcogo dɔn dɛ ne denw diɲɛ kuntagala ka jan dɛ ɲɛnamaya tɛ tile kelen ko ye n'a ma se aw yɛrɛ la a cɛ man ɲi dɛ aw tulo bɛ n kan na a ye taa aw baw ɲininka bani k'u faw y'u mara cogo di u faw y'u mara ni hakili de ye wa an ka kan k'aw mara ni hakili ye an t'aw mara ni dusu ye dɛ e dennin ɲɛjalennin n'i ɲɛ ye k'i ba ɲɛ i bakolonin don a bɛ yen wa ɔ a y'aw jilaja i n'a fɔ n y'a fɔ aw ye cogo min a ka to aw kɔnɔ i n'a fɔ aw kɔnɔ kilisi sabula ni muso sɔnna ale de bɛ dugu jɔ a bɛ du jɔ wa ni muso banna a bɛ du ci fo ka dugu ci aw y'a mɛn o ye tiɲɛ ye o de kama an wulila ka se i ma yan ɔ kɔrɔfɔ ɲɛna kɔrɔfɔ diyara n ye koyi an bɛna sira ɲini sira b'aw bolo nka sani an ka taa n'an donna i gasi la i bɛ yafa an ma ee aw ma foyi kɛ

ee barikura n kun bɛ ka taa koyi n ko majɛ de ye n lasegin e majɛ e ma dusu t'e kɔnɔ de ya cɛ tɛ cɛya la i bɛ tila k'i sigi o kun sigi la i ta tɛ ka tobilibafu kɛ dɔrɔn ka di u ma min y'e lasegin n'o y'a sɔrɔ o cɛ yɛrɛ kun ka jakuma tɛ ɲinɛ minɛ a kun t'e lasegin abada ni ne kɛlen ne tɛ hali su kelen si nin furu in na nka n b'a kɛ cogo di kana n'o fɔ sa i b'a kɛ cogo di min y'e lasegin o o cɛ ka jakuma tɛ ɲinɛ minɛ yan o b'o minɛ e de b'a tiriki tɔrɔkɔ la a n'a maɲumako la ale b'a dɔn a a dɔ e yɛrɛ n'o ye kɔntɛ n tɛ su kelen si nin furu la abada ne kɔni filɛ ne lafiyalen don sabula ne cɛ ka jakuma bɛ ɲinɛ minɛ e de b'a tiriki tɔrɔkɔ la ne kɔni ta ye k'i ladi de ɛɛ a ye magaritɔkan caman de fɔ ne ye koyi o yɛrɛ de la ne tora yan barikura
a ye magaritɔkan caman f'e ɲɛna e ni dimi de bɛ si kun ne ta ye k'i ladi de ne ta banna na n'i y'a mɛn o don n'i m'a mɛn saramuba tɛ ne ta ye ladi de i sigi a fu la cɛ min ka jakuma tɛ ɲinɛ minɛ e sigilen don ko cɛ kunna sigi i sigi a la a bɛ k'i la yan an kɔni lafiya parce que kɔ b'anw bolo den b'anw bolo e sigilen den t'i bolo i tɛ ne ta
nka o n'a ta o ta barikura ka kuma in ye tiɲɛ ye majɛ dun ye ne lasegin mun na
ah dugutigi eh, kɔmuso ah. somɔgɔw dun baasi tɛ somɔgɔw la kɔri baasi t'i la e yɛrɛ dun n bɛ yan baasi tɛ n na dugutigi i tɛ ye dugutigi bulon kɔnɔ sisan ka caya dɛ o ye diyagoya ye o e kɔni b'a dɔn k'a fɔ samiya donda kɔni na dugutigi kan ka bɔ ka eh, eh, dugukɔnɔna cogoya lajɛ n'a sɔrɔla a bɛ cogo min na o o tɛ tiɲɛ o ye dugutigiya dɔ ye n b'o baara misɛnmaninw de la o kama n tɛ sigi dugutigi bulon kɔnɔ sisan ka caya dugutigi dɛ an ka jiko fana gɛlɛyalen don ji t'an bolo bilen ka kɛ nakɔw la fɛn bɛɛ bɛ ka ja nin ye san dɔw yɛrɛ de n'u tacogo ye e hakili b'a la o san janba in na wa kɔlɔnw bɛɛ jara k'an ka ganw nugulenba to an bolo o bɛɛ ma sa tiɲɛni dan ɔɔ ee nin bɛ kɛ wa dugutigi nka an bɛɛ lajɛlen de bɛ jɛ ka daba ma deli dɛ an k'a kɛ ten ala k'a koɲɛw nɔgɔya amina dugutigi Naamu. ɛɛ dugu denmisɛnw u kun farala ɲɔgɔn kan ka hakilina dɔ ta o ser'i ma wa awɔ u sera n ma o ɲana ne kɔni bolo n'an y'u dɛmɛ o hakilila in na a bɛ kusaya kosɛbɛ sabula a b'an ka dugu ɲɛtaa a b'o de kofɔ a n'a yiriwa o ye tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la denmisɛnw farala ɲɔgɔn kan ka hakilila min ta ko sɛbɛba don ne yɛrɛ ni dugu maakɔrɔ tɔw an ye ɲɔgɔn ye awɔ nka an ma tila fɔlɔ hali bi ɲɔgɔnyew bɛ sen na ni ala sɔnna an bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye fɛn min ye n kɔni b'a dɔn o bɛ kɛ ala k'o kɛ dugutigi bawo n b'a dɔn kɔrɔfɔ minnu tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ dugutigi bulon kɔnɔ a tɛna dogo si la dugutigi an ye danaya de da i kan koyi i sigikun de y'o ye dugu in kɔnɔ n'ala sɔnna ka ko ɲɛnabɔ n b'aw ka danaya an dalen don la tewu aw ka danaya ah. awɔ eh, dugutigi eh, an dalen don la koyi ee eh, o bɛ kɛ n'ala sɔnna nka dɛ denmisɛn fila bɛ dugu in kɔnɔ yan ko filani ko funɛ ni wasa ɔ funɛ ni wasa wa aa dugutigi ninnu y'a fɛ k'an ka dugudenw bɛɛ kɛ den u ti fa kan mɛn u ti ba kan mɛn o bɛ kɛ o u bonyana ka taa k'u hakili to u ka bon nka hakili ka dɔgɔn dugutigi tiɲɛ don ee o bɛ kɛ koyi o bɛ e yɛrɛ m'a fɔ ko filaninw wa n'i ko filaninw kɔni o y'a bannen de ye pewu
filaniya ma dabɔ nin kama koyi ɛ ka taa denmisɛnw kɛ u tɛ fa kan mɛn u tɛ ba kan mɛn u bɛ dugu in kɔnɔ ten cɔyin cɔyin cɔyin cɔyin o wagati n'a kuma don sa denmisɛn maakɔrɔba bonyabali i si b'i tɛgɛ kɔnɔ wa dugutigi ninnu si b'u tɛgɛ kɔnɔ de n'ala sɔnna
denmisɛnw de don f'an k'u mara ni hakili ye n'an ko k'an b'u mara ni dusu ye an bɛ cɛnni kɛ dɛ anw de ye denbaw ye anw ye denfaw de ye wa an k'an jilaja an k'an hakili to an denw ka kɛta bɛɛ la kelen kelen kelen kelen n'an ko k'an b'u ka kɛta bɛɛ kɛ bugɔli ye walima n'an ko k'an b'u ka kɛta bɛɛ kɛ ni juguya ye e denw yɛrɛ bɛna fɔ ko bangebagaw t'u o bangebagaw yɛrɛ t'u fɛ o tɛ ko cɛ ɲuman ye dɛ wa o bɛ kɛ sababu ye ka marabaliya tɔ fanga bonya an ka duw kɔnɔ o cɛ man ɲi dɛ dugutigi filani ninnu ka ko fo an k'a sɛnsɛn de ne kɔni b'u dɔn nka hakilila ɲɛnama b'u la koyi hakilila ɲɛnamaba de b'u la nka u ka ŋɛɲɛ dɔɔnin dugutigi ninnu ka hakilila ɲɛnama b'u la nka mara ye fɛn bɛɛ ye koyi o ye tiɲɛ ye mara ni denmisɛn ma mara a b'a ɲɔgɔnna bɛɛ k'a ɲɔgɔnna marabali ye kosɛbɛ fɛɛrɛ ka k'u la koyi fɛɛrɛ bɛ k'u la ɛɛ ni ala sɔnna ne yɛrɛ dugutigi filaninw ta ne bɛ n jɔ n'o ye sabula ne n'u ka di kosɛbɛ dugutigi i ka ganforonin i tɛ ɲamɔ i ka surafana ni kɛta bila ka taa di yan o bɛ kɛ n'i tilara denmisɛnw bila min ka d'u ye u ka n'a kari ɛɛ ne ka dugutigi an ka ɲɛmaa yɛrɛ kana ɲinɛ an ka ganko kɔ dɛ n'ala sɔnna ee denmisɛnw bila ni min y'u ja u ka taa kari ee an ka ɲɛmaa dugutigi ɲuman ayiwa basi tɛ an b'a kɛ ten ee ɲakɔrɔ
ne kɔtinɛ kɔni bɛna ladilikan min f'i ɲɛna n'i sɔnna n ka denmisɛnnin kuma ma dɛ n'i masaw ko k'u t'i di cɛ ma i kana ban u ka kumakan ma sabu ka d'a kan mɔgɔ masa de ye masa ye denba ani denfa u tɛ fɛn jugu wuli wa k'u den kɔnɔ n'i kɔni sɔnna ne ka kumakan kɔni ma a bɛ diya ne ye kosɛbɛ
kɔtinɛ i ka kuma in ye tiɲɛ ye kɔtinɛ e kɔni t'a fɔ k'e e bɛna bɔ aw ka dugu la ka n'i dagajagan siri ne da la e k'i yɛrɛ bila ne pilasi la kɛ i yɛrɛ bila ne pilasi la i k'a lajɛ n bɛ sabali fɛ sabali bɛ n fɛ wa an ye dalakan de ta ɲɔgɔn ye
mɔgɔ mana kɛ cogo o cogo i bɛ cɛ dɔ fɛ i ka hɛrɛ t'o kun ee kɔtinɛ ne tɛn'e ka kuma ninnu lamɛn koyi ci wɛrɛ bɛ n na min t'e ta ye
e ni sabali bɛɛ ye mɔgɔ suguya kelen ne ka kuma ye ladilikan de k'a f'i ɲɛna koyi n'o tɛ ne ka sira foyi t'a la i y'a mɛn a kɛra bi o a kɛra sini o don dɔ la kɔni i b'i sigi k'i miiri ne ka nin kumakan in na ne tɛ foyi f'i ye

n ko kura in de ka di ni kɔrɔlen ye parce que a bɛ on dirait o kɛlen o ye force ba de don an na hakilina ɲuman caman nana wa an b'o d'aw ma f'aw sigiyɔrɔ la lafiya ni nisɔndiya kɔnɔna la o de tun bɛ k'o f'aw ye aw bɛɛ lajɛlen bye bye marakaw ɲuman na a dama ɲini kɛ bawo bamananw ko ala mana min kɛ o de ka ɲi ka kɛ wa o de ka kan ka kɛ an dusukun tɔɔrɔlen don kosɛbɛ bi bawo ka d'a kan an jɛɲɔgɔnkɛ an baaraɲɔgɔn an teri dɔw fa dɔw terikɛ dɔw baaraɲɔgɔn a ka page youtube a suprimera k'a si latunu pewu pewu bamananw ka kuma don boli man jugu dɛ nka n tɛ n kɔsi o de ka jugu n tɛ wuli ka dɔ kɛ o ye fugariya ye ayiwa jeli baron a ka page youtube suprimera nka a wulila ko kura a bangera ko kura chaîne youtube in bangera ko kura donc fɛn o fɛn ye jeli baron officiel kanu bɛɛ ka t'i abonné défi lancelen don ani fɛn o fɛn gengurunin officiel kanu bɛɛ ka t'i abonné nafolo seri duman tigiw bɛ min jarabi seri duman tigiw bɛ min ayiwa a ye ta a ye ta dɛ jeli baron ale ye jɔn ye ale ye sira balimakɛ de f'a tun kɛra a kamalen ka sɔrɔ a t'a kalama bɛɛ ka t'i abonné ele fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn mali kɔnɔ ani mali kɔkan ni ala ye min kɛ o kan ka kɛ de donc halisa n ka laɲini ye min ye eh, o ye ka baara kɛ aw ye nimisi wasa aw ka se k'o sɔrɔ aw kana se ka jiginna sɔrɔ ne la cogo min eh, a ka di n ye nin paji kura in aw ka abonné ka partager inshallah bamanan filimu ani modɛrni inshallah an bɛna a bɛɛ lajɛlen kɛ aw sago la a ka di aw ye cogoya min na n tɛ décourager wa n tɛ ɲinɛ parce que a ka di n ye ka aw sago de k'aw ye sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la n bɛ dugawu kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ka tila ka dugawu ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ adamadenya ka gɛlɛn adamadenya ka gɛlɛn ko bɛɛ n'a kuma don donc kuma ka gɛlɛn n b'aw bɛɛ lajɛlen fo yan ka waleɲumandɔn ka bɔ ani kanubɔ salamu alaikum les abonnés n dusu kasilen don n kɔrɔkɛ jeli baron ka chaîne efasera mais a ka abonné a ka kura in na a bɛna bamanan filimu caman sɔrɔ n'a ka modɛrni caman n b'a bɛɛ lajɛlen fo voilà kanubagaw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ a ye k'a ni sɔgɔma ani tile ani wula nisɔn man di bi an baarakɛɲɔgɔn an ka patɔrɔn ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jeli baron ofisiyɛl ala la latigɛ don a ka pazi kɔrɔ min b'a bolo sipirimena nin ye pazi kura de ye eyi kanumɔgɔw k'a fɔ an ɲɛna artiste tɛ foyi ye n'i y'a mɛn star kanumɔgɔw de b'a la n'i y'a mɛn artiste a ɲɛ jɔyɔrɔ tɛ foyi ye kanubagaw kɔ a ka d'an ye a ka na abonné nin page in na an bɛna baara kɛ ka tɛmɛ hali kɔrɔlen kan bamanan filimu de ka d'a ye wa walima modɛrni an bɛna bɛɛ lajɛlen bila ka jigin aw ni ce aw yɛrɛ yɛrɛ ye ci kɛko ɲuman k'o fɔ aw ye n dusu kasilen don kuma tɛ ne bolo n kɔni a ka di n y'aw ka abonné nin bɛ la ni modɛrni de ka d'aw ye o bamanan filimu de ka d'aw ye o an bɛna min kɛ o bɛ juguya ni kɔrɔlen ye a ka d'an ye bɛɛ ka na i abonné jeli baron officiel ayi modɛrni de ka d'e ye wa bamanan catiri de ka d'e ye wa k'i kalan k'i to i pilasi la i ka faamuyali sɔrɔ ka sɔrɔ i ma maa ɲininka taabolo kɔrɔ k'a nege minɛ fo ka kɔntan ka nimisi wasa sɔrɔ a la page kelen pe jeli baron officiel aa nin ko in a kana to nin ka fɔ aw kɔ dɛ bonsoir bonjour la famille aw bɛɛ lajɛlen folen don dan tɛ foli min na donc nin ye kɔnti kura min ye jeli baron officiel ko bɛɛ lajɛlen k'i sɔgɔlen to ni abonné nin kɔnti in na u ye dɔ in signalé u y'o tigɛ kura wɛrɛ de filɛ nin ye bamanan tiyatiri ka fara tiyatiri modɛrinizelen caman kan a tɛ kɛ mɔgɔ negela ye k'i kalan k'i to i sigiyɔrɔ la k'i kalan k'i to i sibon na kuma na a y'aw abonenen to a k'aw sɔgɔlen to duman tɛ kɛ mɔgɔ si negela ye pap Salam alaikum, salam alaikum la famille. J'espère que basi t'aw la. Ne kanubagaw, baron kanubagaw, bɛɛ lajɛlen kanubagaw tiyatiribɔla fɛn bɛɛ bɛ yen nɔ k'i y'a tigi kanu de. Ah, an dusu man d'an na bi dɛ. k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna jeli baron ale ka kɔnti tununna pewu ka bɔ youtube sanfɛ u y'a ka kɔnti signalé donc a ye kɔnti kura min dayɛlɛ jeli baron officiel a ka d'an bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka t'i abonné a sanfɛ sabula mɔgɔninfin an tɛ kɛ foyi ye n'an kanubagaw tɛ a kɔni ka d'an ye aw ka taa abonné jeli baron officiel ka kɔnti youtube sanfɛla la o bɛ diya an ye très bien donc welewelekan teliman yɛrɛ ye nin ye sabula anw tɛ se ka kɛ foyi ye ni aw aw ne kɔni bɛ min fɔ aw ɲɛna a y'aw boli boli biribiri aw ka taa jeli baron ka officiel sanfɛ